ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ ndị be anyị ekene m unu oke nnọọ n'ụbọchị nke taata ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị ọfụ na channel m a ebe a bụ ebe a na-akụzi ihe gbasara crypto n'asụsụ igbo abụkwa m Obum onye na-agbasa crypto n'asụsụ igbo nnọọ n'ụbọchị nke taata anya bụ na ị naghị ụfọdụ ime ya na-asị ya eke ka esi enweta ego nke a nke a dị meke jiri wee mee ee maka Binance teaching m me n'oge gara aga ụfọdụ na-asị na ihe 100 na enwenwu 100,000 ha eji wee bido mekibe obere ego obere ego kwa ụbọchị wee sị okay nekwa ohere ọzọ dịra iji wee na-akpata ego n'obere na obere na crypto na crypto p2p trading hmm? so gbaa mbọ fụ na ị nọnyesiri anyị ike watch the video to the end ka ị wee mụta ihe m na-achọ inye gị n'efu na akwụnye ụgwọ ọbụla n'ụbọchị nke taata so ihe ya ọmụ ihe emelụ na abụ ọ bụ na o nwe ka m si add any value to you ihe ya onye emelụ ma ị subscribe to my channel iji wee kwado ihe m na-eme so na ịgbapụ ya ọsọ ihe m na-achọ ịkụziri anyị n'ụbọchị nke taata bụ ka esi akpata ego i use Abitrader app ya bụ ka esi akpata ego niile na ịgo tatcoin so ọ bụrụ ị downloadube tatcoin kịta so na ọ bụrụ na ị downloadube Abitrader app kịta ọ bụrụ na ị checkie na my so na my description ị ya-afụ link ị ya-eji wee download Abitrader app so ka anyị mepee Abitrader app ahụ so ihe a bụ ka Abitrader app home screen na-adị ị watchie ya n'ụbọchị nke taata ị fụ na na Tatcoin nọ 4 naira 0.76 4.76 naira kịta then txt nọlụ 22.21 naira kịta ihe ndị a niile bụ opportunity ndị mmadụ eji enwe ego n'oge na-adịghị anya mana ụfọdụ ndị ga-enefere ya anya mana ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịa ya bụ ọ bụ na ị bịa n'ihe gbasara ịkpata ego na um, na crypto trading that is crypto trading na-ekwu maka ya bụ ịgote obere lesi ndị mmadụ nnukwu bụ ihe ihe na ihe ya ihe one thing bụ ihe ị chọrọ ịgote na lower price then chọkwa ile na higher price so p2p trading a abụrụgo a good great opportunity iji wee mee ihe a na-atụfughị oge ọbụla so ọ bụrụ na ihe ihe dị ihe mbụ before bido ihe ọ na ị chọrọ ime ebe a ị ya-ebu ụzọ clickie na this sell dị ebe a mara ego na ndị mmadụ dị willing igolu from ndị na-ele then kwa from ebe a mara ego one ndị mmadụ gotego na this sell option na ya na-elesi ndị mmadụ echefukwana na na sell a ahụ na ị baa na this sell na ọọ ndị ahụ na-akpa ji p2p akpata ego na ọọ ha nwa na-egolu from ndị na-ele then ọ na ị bịa na buy a ọkwa ndị ahụ bụ ihe na-elesi ndị na-achọ igo ọkwa ị na-aghọta ya so eh, ọ bụrụ na i verify bụ onwe gị na this ABiTrader app ị ya-agba mbọ fụ na i me i mee your KYC verification so ka i wee eh, ka ha nwee ike hapụ ka i wee nwee ike ka ha nwee ike ị na-ahapụ ka ị na-etrade P2P then ọ bụkwa na ọ bụkwa na i mego ihe ndị a niile mana i nwere nsogbu ọbụla eh, ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara ozugbo ozugbo ya ọ bụrụ na ị watchibero ebe m kụzi ka e si e-use ABiTrader app ị gbaa mbọ fụ na ị ga-awatch ya ka i wee mụta ya ihe niile m kụzi n'uju ka esi ka ihe ị kwesịrị ịma gbasara escrow ka ihe ị kwesịrị ịma before i gobe usebe usebe ABiTrader p2p so ka anyị clickie na this sell anyị clickie na this sell ka anyị mata na ego one ndị mmadụ ka anyị mara ego one ndị ahụ na-akpata ego ebe a dị willing igo from ndị mmadụ hmm? chetakwa na ebe ahụ ị watchie ebe a ị fụ na ihe ihe anyị na-afụ ebe ahụ sell hmm? na ya bụ ka e were ya na mụwa chọrọ ile my Tatcoin taa ihe dị ebe ahụ sell mana ị watchie n'elu ebe a ị fụ na ihe dị ebe ahụ buy order ya bụ na ndị mmadụ ji ya ihe na-akpata ego na-egolu n'aka ndị a na-achọ ile so ị gaa na the other side ị fụ na ndị a gotegolo ebe a na-elesizi ndị a na-achọ igo so ị watchie ebe a ị fụ na ego one ndị mmadụ dị willing ile ebe a bụ hapụ hapụ 15 naira dị ebe a hapụ 11 naira dị ebe a hapụ kwa 6 naira dị ebe a ị watchie ị fụ na limit ya bụ 1000 to ndị ndị a adịrọ serious then ebe ị fụ ndị dịbago serious ebe a bụ ị fụ na onye na-ele 5 naira 5.16 naira na onye nwa limit ya bụ 10,000 to limit ọ chọrọ igo ọ chọrọ igolu

onye a chọrọ igo 4.99 but ihe iji ekwu jụọ onwe gị bụ ego one ka iji ego one ka iji iji chọ ime ihe so ọ bụ na ihe dịka 20,000 naira ka iji so ifu na ịbịa ebe a ị ga-etinye ihe na between that 5 naira ya ihe egolu ndị mmadụ between 5 mana ọ bụrụ na ị chọọ ilepụ nke gị ọsịsọ ọsịsọ ịma na ị ga-etinye nke gị between these

from 5000 to to ego one ọ bụla ị chọrọ ime so ka anyị gaa to ka anyị gaa to the other side ka anyị mara ego one ha na-ele so ị watchie ebe a kịta ịfụ na ego one ndị mmadụ na-ele ebe a bụ ị watchie ebe ịfụ na ego ndị mmadụ na-ele ebe a bụ 5.89 naira 5.99 naira 5 6 naira 6 6 naira 6 naira 7 naira so ị watchie ifu na lowest price a na-ele ebe a bụ 5.89 naira so ifu na ọ bụrụ na igo at igo at 5 chere ka m checkwa ego na-egere ọ bụ na igo at ọ bụrụ na igo at 5.6 naira ebe a kịta hmm? igo at 5.6 naira ebe a kịta and ịma na ihu na iji 20,000 naira na-eme ihe ị ya-afụ na the volume ga-agbagota obere ọ bụrụ na ego dịziri n'aka nke na ijiri 50,000 ifu na the volume ga-agbagota na so ifu na each each sales ị makelụ ọ bụ na igo ọ bụ na igo at let's say na igo at at 5 naira pụta ebe a lee ya lee pụta ebe a pụta ebe a kịta ndị mmadụ na-achọ igo let's say at at 6 naira or at 5.5 naira let's so let's assume na inwe na inwe 16000 units of that coin hmm? let's say na inwe 16000 units of that coin 16000 of that coin then if igotelie

16,000 naira na ọ bụ na ilecha that 16,000 unit ịfụ na ihe a bụ ka uwe ndị mmadụ si emake ego onwelo you are making money from your home onwelo mgbakasị alụ dị na ihe ị need is your phone and your internet so ka anyị gachiri azụ ebe so kịta ọ bụ na ị chọ iseti your ọ bụ na ị chọ iseti your sell or buy order ihe ebe ị ga-eklik ebe ọ na ị na-anya na n'ebe ị ga-afụ this buy slash sell dị ebe a ọ bụ na iklik na so afụfụta n'ebe a ọ bụ na ịchọọ igo so ọ bụ na ị study the market mara how best to go about it so ihe ihe izi ihe ọzọ ị ya-eme bụ ifute ebe a iklikie on buy or sell ka ị chọrọ iklikie then you choose the coin you chọrọ ime here so for the for purpose of this video ihe ihe na-use bụ coin so you click na coin so I say okay your transactional currency you click here naira then I say then your payment method you click here maka ndị na-watch ya from Nigeria you click here iklikie bank transfer then ọ bụkwa na o nwere ịnọ naijiria bụ na o nwere ihe na ozi ndị ọzọ ifu na o nwere other o nwere other ways ị nwere ike isi wee mee ihe but esi wee na-ereceive ego but ihe esi transfer or receive ego so imechaa nke a kịta klikie next so this next now ọ bụ na echeta oge anyị na study the market ị ya-afụ minimum minimum minimum this thing minimum limit and maximum limit so ifute ebe a idee ya let's say ifute ebe a idee ya ifute ebe a cheru amakwa nke amakwa nke m na-achọzi ime eme so anyị chọrọ igo anyị chọrọ igo tatcoin kịta hmm? anyị chọrọ igo tatcoin from ndị mmadụ wee jee lesi ndị mmadụ so itinye ebe a kịta so esi na ịchọrọ igo okay limit ịchọrọ igo bụ 10,000 limit ịchọrọ igo bụ 10,000 then limit maximum ịchọrọ igo bụ 50,000 then ka e rate ị chọrọ igo cheta that time m gwara sị gị na ichekie i study the market malụ ego one ego one the highest person dị ready igoro from ndị mmadụ so ọ bụ na onye ahụ na-ego ihe dịka 5 point 5.50 igo 5.51 or 52 so na ka ndị mmadụ bụ ụzọ lesi gị so ọ bụrụ na ihe ifute ebe a ifute idezie 5.52 hmm? ọ bụ na ile ime ego na APNS na ọ na APNS itinye itinye terms for the seller so nwere ike ide na ide active or call me before payment nke ahụ nke ọ na-agbasiri then after that iklikie na this number

ihe ọzọ ị ya-emekwa ifutekwa iklikwa na this buy slash sell this thing iklikie ebe a instead of itinyezi buy itinye sell then fill your order tinye tinye na tatcoin nke ị chọrọ igo fill the other stuffs dị ebe a okwu agwụkwana so if ị na-eme all these things ifu na ị ga na-emeke ego everyday ị ga na-emeke opekata mpe 2000 naira everyday maka na ndị mmadụ na abịa na this app na-ego ndị mmadụ na-ego na-ele ndị mmadụ na-ego na-ele so ị ga use this that opportunity fụ na ị na-emeke ego out of it so ndị be anyị ihe a bụ otu n'ime ụzọ ndị mmadụ si emeke ego na cryptocurrency so gbaa mbọ fụ na ị na-esonyere anyị ebe a ka anyị ga na-edosa anyị ga na-edosara unu ka o si akpọtụ na crypto space ka esi enweta ego na ya ka esi ka esi enweta ego na ya ka esi amụta ihe dị na ya na ihe ndị ọzọ niile kwesịrị ịma ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị ọfụ gbaa mbọ fụ na i sonyela i subscribe to my channel then ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ ma ọbụkwa na ịchọ igote altcoin ọbụla ịchọ ileta altcoin gbaa mbọ fụ na ị kpọtụrụ m n'akara eji enweta m na mgbada ebe ahụ ka ọ dị ka anyị afụlọ ka ọ dị oge ọzọ daalụ